akpa isi n'ụlọ ata ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla maka enyemaka ha nyere mmadụ ibe ha ọgọ ha meziri mmadụ ibe ha bụ ihe gburu ha na mmadụ ji ikpere bata be gị i were ọkpa nye ya o kulie were ezi ọkpa na-abụsị be gị wee pụwa chere ka m weta ya ebe ọ ga-ekwe gị nghọta ọ dị ka ebe anụ na-enweghị agba gbabatara na be gị sị gị na agụ na-achụ ya ọsọ ka ọ dọgbuo i wee gbapụ wee pịara ya eze were eze ahụ tinye ya n'ọnụ ka o wee na-achụ ndị na-achụ ya ka o were ya bụ eze wee zere nna di anụ ahụ ị pịaziri eze wee kulite na-achọ gị ka ọ tagbuo mana mara nke a na agha ọbụla riri dike na aka onye ụlọ dị ya maka na agbakata agbakata abụghị isi mgba ọ bụ onye e jidere n'ala bụ ya bụ isi mgba ntị adịkwa maazị Nnabuife bụ onye ogbenye o liela ụmụ ya anọ naanị otu bụ nke o ji nke mere o ji wee gụọ nwa ya nke o ji Ọzọemena Ọzọemena nọ na-eto n'ike n'ike o nwere otu onye ọgaranya bụ onye obodo ha ọ nọghị n'ụlọ ọ na-abụ ọ bata ruo maazị Nnabuife bujere ya ogede bujere ya ube bujere ya ma pọpọ ihe ọbụla ruru ya aka oge ọ na-agapụ o dinye Ọzọemena ka ọ gaa ihe a ka maazị Nnabuife na-eme oge ọbụla ọ nụrụ na onye ọgaranya batara ụlọ o wee rute otu ụbọchị onye ọgaranya na-achọ ebe ọ ga-arụ filin steshọn ka ọ na-aga n'ụzọ ọ hụ otu ala nọ n'ebe dị mma o wee jụwa ese onye nwe ala a e wee gwa ya na ọ bụ maazị Nnabuife nwe ya bụ ala o wee sị ọnwa egbuola ka a tụrụ aka o wee chọrọ maazị Nnabuife wee gawa n'ụlọ ya e bunye ya oche ọ sị mba na ya ga-anọ n'ezi ha anọchọ n'ukwu oroma o wee na-akọrọ onye ogbenye a na o nwere ala nya hụrụ wee jụwa ese ọ bụrụ nya nwa nwe ya na ya resị ya nya bụ ala ka nya were ya rụọ filin steshọn weta mmepe n'obodo ha maazị Nnabuife were gwa nya nwanne m ọ bụrụ ala ebe ọzọ m ga-enye gị mana ị hụ na nke ahụ ala ahụ bụ isi obi na nya ga-ere ya ere na ọ bụ ebe ahụ ka nwa ya nwoke Ọzọemena ga-arụ ụlọ onye ọgaranya sị maazị Nnabuife na ihe ọ bụla ọ ga-eri ya ga-akwụ na nya chee nya eche o kulie lawa ka ọ lachighara n'ebe o bi echiche ala ahụ ka nọ ya n'ime ọ nọ ọnwa ole na ole ọ bịakwutekwa maazị Nnabuife jụọ ya ka ihe o chetara na ya bụ ala maazị Nnabuife asị ya na o nweghị ihe ya na-eche na ala ahụ anọghị n'orire na ọ bụ ala isi obi na ọ bụ ebe ahụ ka nwa ya nwoke Ọzọemena ga-arụ ụlọ na ọ bụrụ ala ya ọzọ nọ n'ime ya ga-enye ya onye ọgaranya a ekulie azịza ahụ maazị Nnabuife nyere ya ejughị ya afọ ọ pụzie kpaa nkata dinye ndị ọjọọ a ga tọrọ nwa maazị Nnabuife ọ tọrọ ya kpọkpọ onye otu ebe na-enye ya nri mana o kweghị egosi nwata ahụ ihu ya ka izu ole gara ọ gakwute nwa ogbenye a sị ya na ya nụrụ ihe merenụ ka ọ hụ n'obodo nke nya nọ ka ihe dị etu a na-eme na ya ga-achọpụtarịrị onye mere ihe a na Ọzọemena agaghị efu etu ahụ n'obodo a na ya ga-eti ekwe n'obodo nye ndị ntorobịa ego ihe ọbụla ọ ga-eri ka ha banye n'ime ọhịa mara ebe ya bụ nwa nọ maazị Nnabuife ekelee ya ọ sị ya na nsogbu adịghị ya ọ bịa wetuo olu gwa maazị Nnabuife na ọ bụrụ na ọ ga-enye ya ya bụ ala na nwa ya nwoke ga-apụtarịrị n'abalị a ma ọ bụ n'ụtụtụ echi maazị Nnabuife asị ya ka e buru ụzọ zọtagodi ala tupu a chọwa ute na ọ nụrụ ihe ọ gwara ya n'ụbọchị mbụ na ala ahụ anọghị n'orire ihe ewute onye ọgaranya a o wee were iwe laa ọ ga ebe ahụ e donwere Ọzọemena gwa ndị ahụ ha tọhapụ nwa ahụ ozugbo Ọzọemena elele anya ọ bụrụ ọgaranya ahụ ọ bụrụ na onye ọ ma ama o nwee olileanya obi aṅụrị kpa anya afọ ju ya na o nwere onye nzọpụta ọ maghị na ọ bụ agụ nọ na awụrụ atụrụ ozugbo a tọpụrụ Ọzọemena ọ gbara ọsọ na-aga ka ọ ga makwa ọgaranya ahụ ọgaranya mịpụta egbe gbagbuo Ọzọemena Ọzọemena atọgbọrọ ozu ka a ga-asị na nke ahụ zuru ya ọ gbara laa n'ụlọ ọrụ ụmụ okorobịa were ezi aka ike na-aga asụ ala ahụ ebe ọ ga-akpụsa blọkụ onye ogbenye ewerela benwe tikuo chi ya tikuo nna nna ya ha na mmiri na-erughị ya eru amaala ya o bechaa akwa saa ahụ laba ụra ọ na-eweta aka n'elekere abụọ nke ndụ ụra foto nna ya mere enlarge e konwere na palọ esi na palọ nwaanyị adaa ti ihu n'ala maazị Nnabuife aga na palọ welite foto ọ bụrụ na foto awaa awa ọ jụọ kee ihe nwere ike kwatu foto a na kemgbe foto a nọnwere ebe o nwebeghị ihe kwaturu ya maazị Nnabuife denwe foto n'akụkụ ka chi bọziri a na-anụ na-ebupụta nwa ọgaranya na amabeghị ka ọ ga-ete ka mgbede na-ada a na-agba ya n'izu na onye ọgaranya ahụ anwụọla na ọ nwụrụ na heart attack a bịa rịọ maazị Nnabuife biko sị ya nya gbaghara ya bịa were ala ya ị hụla ka oji ihe nwata si wee welie aka elu aka ewee fụnwa ya o wetu aka ya onye nwe ihe were ihe ya gee m ntị mmiri dịsịrị anya na-agba ya na-akọcha nwanna ya anya akọchila na mgbe ya bịa ya kparụ ihe ya ebe o si wee dịrị emegbukwana onye ị ka mma emegbukwana onye ọ dị ka gị ga-emegbunwu o bere gị akwa ndeeri lepụkwa anya hapụkwa ala na-abụghị nke gị ala na-azọkwa onwe ya mgbe ya bụ ala ga-azọkwa onwe ya asịkwala na ọ bụ mmadụ na-arụ gị maka na ọ bụ ihe onye chọrọ ka ọ ga-ahụ mana mgbe ọ hụ ya agbakwana ọsọ maka na ọ bụ agba enyi ka onye na-achọ ihe ukwu na-ebute ntị adịkwa ya gazie